Gaiscíoch na Beilte Uaithne. A chara, tar agus éist le mo scéal. Seo mar a chuala mé féin é. agus ní bréag ar bith é, bodhar ní chluinfinn é, dall ní fheicfinn é, ach seo é mar is fearr é. Fadó fadó bhí baintreach ann agus bhí mac amháin aici. D'imigh sí ar fud na tíre ag ceannacht uibheacha agus ag díol aráin mar shlí bheatha. Bhí sí ag déanamh go maith agus ag cothú a mic go maith go dtí go raibh sé bliain agus fiche. Bhuail náire an mac ansin agus dúirt lena mhathair go raibh sé in am dó dhul a thriall ar a fhortún. Tá go maith, arsa an mhathair, tabharfaidh mé mo sheacht mbeannacht duit. Maidin lá arna mhárach, d'éirigh sé agus thosaigh sé a turas. Thug sé a aghaidh soir ó dheas, ag imeacht gan chara gan chompánach. Thrasnaigh sé seacht gcnoc, seacht ngleann, seacht gcaisleán de léim. Bhí torann a chos ag bualadh na colainne agus torann na colainne ag bualadh a chuid cos. Thug sé an cnoc de léim agus an gleann de choiscéim. Bhí sé ag taisteal i dteas bog na maidne go teas trom an mheán lae. Lean sé leis go raibh solas séimh an lae ag imeacht agus néalta dubha dorcha na hoíche ag teacht gur tháinig sé isteach sa bhaile mór. Ní raibh sé i mbaile mór riamh roimhe sin. Chonaic sé teach ina raibh solas lasta agus chuala sé ceol rince ann. Rachaidh mé isteach anseo, a dúirt sé leis féin, go bhfeice mé cén sórt dream daoine atá ann, agus chuaigh. B'aoibhinn an radharc sa seomra damhsa. Bhí na soilse ag lonrú ar mhná dóighiúla agus ar fhir chalma. Ní raibh sé i bhfad istigh nuair a tháinig fear a fhad leis. An bhfuair tú cuireadh a theacht isteach? a dúirt an fear leis. Duine ar bith a thagann isteach gan cuireadh, caithfidh sé troid sula dtéann sé amach. Ní bhfuair mé, a dúirt sé. Más sin mar atá, ní chuirfidh mise suas don troid. Bhí gaiscíoch óg acu le haghaidh troda. Chuadar i gceann a chéile. Bhí iontas an domhain ar gach aon duine nuair a chonaic siad an fear strainséara seo ag troid go cumasach. Níor mhair an gaiscíoch óg leathuair a chloig gur ghéill sé. Bhí beilt uaithne ar an ngaiscíoch a chaill agus bhaineadar de í agus chuireadar ar mhac na baintrí í. Caithfidh tú fanacht linne go cionn bliana. Gheobhaidh tú pá maith, a dúirt na daoine uaisle. Sé an t-ainm a thabharfaimid anois ort ná gaiscíoch na beilte uaithne. Lá amháin chuaigh an gaiscíoch amach agus chonaic sé clár crochta ar choirnéal sráide. Bhí scríofa air go raibh iníon an rí sa Domhan Thoir le pósadh ar dhuine a throidfeadh ar a son. Chuaigh sé abhaile chuig na daoine uaisle agus d'inis sé an scéal dóibh. Cé go raibh siad meallta, thug siad páigh chúig bliana dó agus dúirt leis a bheith faichilleach. Lá arna mhárach, thug sé a aghaidh soir ó dheas agus d'imigh sé leis. Thrasnaigh sé seacht gcnoc, seacht ngleann, seacht gcaisleáin de léim. Bhí torann a choise ag bualadh a choirp agus torann a choirp ag bualadh a chuid cos. Thug sé an cnoc de léim agus an gleann de choiscéim gur bhain sé an Domhan Thoir amach. Tháinig sé go cúirt an rí sa Domhan Thoir Fán am sin ní raibh teach cúirte ann nach mbeadh cuaille comhraic os cionn an dorais. Bhuail gaiscíoch na Beilte Uaine buille de chlaíomh air agus chrith an chúirt. Chuir an rí teachtaire amach chuige féacháil cad a bhí uaidh. Labhair an gaiscíoch. Chuala mé go raibh iníon an rí le pósadh ar dhuine ar bith a throidfeadh ar a son. D'fhill an teachtaire ar an rí leis an scéal ar a bhéal. Tá sin amhlaidh, a dúirt an rí. Lig isteach é agus fáilte. Bhí iníon an rí, an banphrionsa, thuas an staighre ag amharc anuas ar an strainséir ag teacht isteach. Ba leigheas ar shúile tinne é. Ba fhear suimiúil galánta é, dar léi. Shuigh sé chun boird, fuair sé a dhóthain le hithe agus le hól. Faoi dheireadh, d'inis an rí dó cad é an troid a bhí le déanamh aige. Tá cloigne an triúr fathach atá sa Domhan Thiar a dhíth orm. Caithfidh tú iad sin a thabhairt chugam sula bhfaighidh tú m'iníon le pósadh. Cad é an dóigh a rachaidh mé ann? a dúirt an Gaiscíoch. Thaispeáin an Rí srian dó agus dúirt, Tá capall is fiche ansin amuigh sa stábla. Seo srian duit. Croith an srian. Pé ceann acu a chuirfidh a cheann sa srian, tabhair leat é. Tá go maith, a dúirt gaiscíoch na Beilte Uaine go hamhrasach. Chuaigh an rí a luí ansin. Tháinig an banphrionsa anuas chuig an ngaiscíoch. Bhíodar ag caint agus ag scéalaíocht i bhfad isteach san oíche. Bhuel anois, arsa an banphrionsa. is fearr duit mo chomhairlese a dhéanamh. Tabharfaidh mé cuidiú an dá lámh duit. Tá mo dhaidí ag cleasaíocht leat. Ná bac leis an srian sin a thug sé duit. Seo srian s'agamsa duit, agus pé capall a chuirfidh a cheann ansin, bain an lá as. Éist go géar. Cibé rud a tharlaíonn, ná hiarr aon chuidiú ar dhuine ar bith chun na fathaigh a mharú. Ní iarrfaidh, a dúirt sé. Lá arna mhárach, d'éirigh sé agus d'ith sé a bhricfeasta. Rug sé ar an srian a thug an banphrionsa dó. Chuaidh sé amach chuig an stábla. Bhí trí chapall ghioballacha i measc na gcapall agus ceann acu sin a chuir a cheann sa srian. Shíl sé ansin go raibh sé buailte. Ach bhuail sé an diallaid suas air. Thug sé a aghaidh ar gheata na cúirte agus iontas na n-iontas, scuab sé an geata le haon léim amháin. Á, mhuise, cinnte, dhéanfaidh tú an gnó, arsa an gaiscíoch. Thug sé aghaidh an chapaill siar ó dheas. Rug an capall ar an ghaoth a bhí roimhe agus de luas lasrach bhain siad Tír an Fhathaigh sa Domhan Thiar amach. Thuirling sé den chapall. Cheangail sé an capall de chrann. Baineadh geit as nuair a labhair créatúr a bhí thuas sa chrann leis. 'Sé do bheatha, a ghaiscí, a dúirt sé. 'Go maire tú slán, a dúirt an Bheilt Uaine go cúramach. Scaoil mise, a dúirt an créatúr, agus tabharfaidh mé cuidiú an dá lámh duit chun an fathach a mharú. Mura maraíom é gan do chuidiúsa, ní mharóinn in aon chor é. Cé thú féin? arsa an gaiscíoch. Crochaire an chéad slamaire a thugann siad orm, arsa an fear sa chrann. Agus cad é a chuir ansin tú? Chuir na fathaigh anseo mé nuair nach dtiocfadh leo mé a mharú. Fan ansin, a dúirt an Gaiscíoch. Agus ar chomhairle an Bhanphrionsa d'fhág sé an fear coimhthíoch sa chrann. D'imigh sé leis tríd an choill. Ní raibh sé i bhfad istigh nuair a chuala sé na crainn á stróiceadh. Bhí an fathach ag druidim leis. Fut fat féasóg, faighim boladh gaiscigh anseo. Boladh an Éireannaigh bhréin. Dhéanfaidh mé pinse snaoisín de a chuirfidh mé in mo chaincín. A dhath an donais ort, a smagaire bhréin, níor tháinig mé fhad leatsa a iarraidh ceart ná cóir a thabhairt duit ach a bhaint díot. Ó, maise, tá glór gaiscigh agat, a dúirt an fathach. Cé acu is fearr leat, a dhul de sciana dearga i mbun agus i mbarr easnacha a chéile, nó iomrascáil chaol chrua B'fhearr liom an iomrascáil chaol chrua. Leis sin, ruaigeadar isteach ar a chéile, lámh in íochtar, lámh in uachtar, lámh a fhuascailt ón ngaiste. Bhíodar ansin mar a bheadh dhá leon cuthaigh, nó dhá sheabhac ar aill. Rinne siad ball bog den bhall chrua agus ball crua den bhall bhog. Bhí siad mar sin lena chéile go hardthráthnóna. Bhí fuinneamh an ghaiscígh ag trá, bhí sé i ndainséar. I dtobainne bhog sé go fann, tháinig spideoigín agus sheas sí ar ghualainn gaiscíoch na beilte uaine. Síog i mbréagriocht a bhí sa spideog a bhí ina cosantóir ar an ngaiscíoch. Mo náire thú, a mheilt sí, má ghéilleann tú don fhathach sin, ní bheidh fear do chaointe ná do shínte anseo ach mise. Go tobann, d'éirigh an braon uasal in ucht an ghaiscígh. Thug sé fáscadh don fhathach a chuir go dtí a ghlúine é, an dara fáscadh go dtí a bhásta, agus an tríú fáscadh buille go dtí a mhuineál. Fan, fan, a dúirt an fathach, agus spáráil mo shaol domh, agus tabharfaidh mé an capall caol donn agus an claíomh solais duit atá sa chaisleán thall. D'imigh an gaiscíoch siar go dtí an caisleán agus thóg sé leis an claíomh solais. 'Cá háit a dtástálfaidh mé é seo? 'Tástáil ar an chrann mór sin é, a dúirt an fathach. 'Ní fheicim aon chrann ann níos gráinne ná do chloigeann féin, a dúirt an gaiscíoch. Bhuail sé buille air i gcúl an mhuinéil agus scuab sé an chloigeann de. Bhain sé slat agus rinne sé gad de. Chuir sé trí chionn an fhathaigh é agus chuir sé ar chosán na diallaite é. D'imigh leis go dtí cúirt an rí. Bhuail sé tuairt faoi dhoras na cúirte. Sin trian d'iníne agam. Sea cinnte, a dúirt an rí. Is tú an gaiscíoch is fearr dár tháinig anseo le céad bliain. Amárach beidh éacht eile uaim. Chuaigh sé isteach is fuair sé a dhóthain le hithe agus le hól. Nuair a chuaigh an seanrí a luí, tháinig an banphrionsa anuas chuige agus d'fhan sí ina chuideachta i rith na hoíche, ag caint is ag comhrá go ndúirt sé go raibh sé in am aige dhul a chodladh. An focal scoir a bhí i gcónaí aici. Seachain an fear sa chrann. Ná lig dó cuidiú leat. Maidin an lá dar gcionn, thug sé srian an bhanphrionsa leis go dtí doras an stábla. Ní hé an capall a bhí inné aige a tháinig chuige ach capall a ba mheasa. Ach chaith sé an diallait suas ar a dhroim agus chuaigh sé a mharcaíocht air. Thug sé a aghaidh ar gheata na cúirte agus d'éirigh sé seacht dtroithe os cionn an gheata. Thug sé aghaidh an chapaill siar ó dheas agus rug sé sin ar ghaoth an Mhárta a bhí roimhe gur bhain siad Tír an Fhathaigh amach arís. Cheangail an gaiscíoch an capall den chrann. 'Scaoil mé! Scaoil saor mé! a scairt an fear a bhí in airde sa chrann. 'Tabharfaidh mé cuidiú duit. Tá mo dhóthain le déanamh agam gan a bheith cráite ag do chaoineadh-sa, a dúirt an Gaiscíoch go doicheallach. Agus arís, ar chomhairle an Bhanphrionsa, d'fhág sé an crochaire ag screadadh sa chrann. D'imigh sé leis tríd an choill ag faire. Ní raibh sé i bhfad sa choill nuair a chuala sé an crann críonna á bhriseadh agus an crann óg á shíneadh. Tháinig fathach míofar a raibh dhá cheann air. Donas a dhóthain ort, a dúirt sé. Is tusa a mharaigh mo dheartháir inné, ní raibh sé ach céad bliain d'aois. Donas a dhóthain ort féin, a dúirt gaiscíoch na beilte uaithne. Dhéanfaidh mé amhlaidh leatsa. Chuaigh siad i gceann a chéile. Throid siad go dian dícheallach go dtí nár fágadh fuinneamh troda ar bith ag an ghaiscíoch. Agus le clapsholas Bhí greim docht ag an fhathach air. Lom láithre tháinig an spideoigín agus d'iarr sí streachailt amháin eile ar an ghaiscíoch. Le sin thug sé fáscadh don fhathach agus chuir sé go dtí a ghlúine é. An dara dorn go dtí a bhásta agus an tríú buille go dtí a mhuineál. Fan, fan, a dúirt an fathach, Agus sparáil m'anam domh. Agus tabharfaidh mé mo stail ghlas atá sa chaisleán thall duit, agus mo chlaíomh agus mo chulaith ghaisce. D'imigh an gaiscíoch siar go dtí an caisleán agus thug sé leis an chlaíomh. I bhfaiteadh na súl bhain sé ropaire i gcúl na gceann agus scuab sé an dá chloigeann de. Chuir sé ar thosach na diallaite iad agus d'imigh leis go dtí cúirt an rí. Bhuail sé tuairt díobh faoi dhoras na cúirte, Sin dhá thrian d'iníne agam. Sea, a dúirt an rí, is tú an gaiscíoch is fearr dár tháinig anseo le céad bliain. Ach tá éacht eile uaim amáireach. Chuaigh sé isteach agus fuair sé a sháith le hithe is le hól. Nuair a chuaigh an seanrí a luí, Tháinig an banphrionsa anuas chuige. Bhí siad ag caint agus ag comhrá gur thit néal codlata air. Chuala sé glór an bhanphrionsa ag cogarnaíl. Seachain an fear sa chrann ná lig dó cuidiú leat. An lá dar gcionn, ar bhéal maidhne, thug an gaiscíoch leis an srian agus chroith sé i ndoras an stábla é. Tháinig chuige capall gioballach agus chuir sé an diallait air. D'imigh sé ar chosa in airde. Lig beilt uaithne a cheann leis. I ndiaidh tamaill tháinig sé fhad le crann an chrochaire. Cheangail sé an capall de. Chuala sé an crochaire ag screadadh ach rinn sé mar a dúradh leis. Níor labhair sé leis fiú. Thaistil sé leis tríd an choill. Ní raibh sé i bhfad ansin go raibh na crainn á réabadh ag an fhathach mór míofar a bhí ag teacht. Bhí trí chloigeann air. Cloigeann do gach céad bliain a bhí sé beo. Trí chéad bliain. Fut, fat, féasóig. Is dóiche gur tusa a mharaigh mo bheirt deartháireacha. Leis sin ruaigeadar isteach ar a chéile. Bhí siad mar sin lena chéile go hardthráthnóna gur tháinig an spideoigín arís agus thug sí misneach don ghaiscíoch deireadh a chur leis an troid. Bhí an fathach gan aithne gan urlabhra faoi dheireadh thiar thall. Ghéill siad don ghaiscíoch. Chuaigh an gaiscíoch siar agus thug sé an claíomh leis. Ar an toirt, bhuail Beilte Uaine iarracht ar an fhathach agus scuab sé na trí cinn de. Láithreach bonn, thug sé cinn an fhathaigh leis agus bhí sé ar bís nuair a chaith sé na cinn ag cosa an rí. Aon, dó, trí. Sin trí thrian d'iníon agam, ar sé. Tá an méid sin déanta agat, arsa an Rí, ach ar an drochuair, tá ceann na caillí, máthair na bhfathach, le tabhairt leat go fóill. Bhain an scéal seo siar as an nGaiscíoch. Tháinig an Banphrionsa anuas chuige agus dúirt leis, Tá máthair na bhfathach sin sa cheantar le seacht mbliana ag cur ingne uirthi féin. Leis an chloigeann sin a thabhairt leat amárach, beidh plean maith éigin a dhíth ort. Ach ar a bhfaca tú riamh le do thoil Ná scaoil an fear atá ar an chrann. Ní scaoilfidh, a dúirt sé. D'imigh sé amach go dtí an stábla. Thug sé leis an srian agus chroith sé é. Ba é an capall a bhí an tríú lá aige a tháinig. Bhí sé lán sásta ansin. Ba ghearr an mhoill air go raibh sé thiar. Cheangail sé an capall den chrann mór. Á, a mhaise, scaoil mé, a dúirt an crochaire a bhí in airde, agus ní mór duit mo chuidiú inniu. mar maróidh an chailleach sin tú. Muna ndéanaim an gnó gan tusa, a dúirt sé, ní dhéanfaidh mé in aon chor é. D'imigh leis isteach tríd an choill agus níor chuala sé trup ná tada ag teacht ach chonaic sé cosán agus lean sé é gur tháinig sé i radharc na cúirte. Bhuail sé suas go dtí doras na cúirte agus d'fhéach sé isteach. Bhí an tseanchailleach suite ar chathaoir cois na tine. Chuala sí ag teacht é. Léim sí agus thug sí iarracht ar na hingne a chur ann ach bhí an Gaiscíoch ar shiúl de léim. Rith sé thart timpeall na cúirte. Lean an tseanchailleach é. Tháinig sé ar ais isteach sa chúirt. Bhí cailín óg ina seasamh istigh. Bhí beart mór tuí ar chúl an dorais. Gabh isteach faoin bheart tuí sin, a dúirt an cailín óg. Chuaigh agus tháinig an chailleach isteach ina dhiaidh. Ar tháinig aon duine isteach anseo? a dúirt sí. Tháinig, a dúirt an cailín, agus rith sé suas tríd an simléar sin. Rith an chailleach go dtí an simléar agus chuir sí suas an dá lámh agus chuaigh na hingne i bhfostú i mbarr an tsimléir. Anois, tabhair anuas an beart tuí sin, a dúirt an cailín leis an ngaiscíoch. Thug agus chaith sí síos sa tine é. Las an beart tuí gur dhó sé is gur mharaigh sé an chailleach. Scaoil siad na hingne agus bhain siad anuas an chailleach. Bhain an gaiscíoch an ceann daoithe. Bhuel anois, a dúirt an cailín cróga, tá siad ar fad marbh agat. Míle buíochas, a dúirt an gaiscíoch, tabharfaidh mé liom thú. Mar is tú a shábháil m'anam domh. Léim an bheirt ar a chapall. Nuair a bhíodar ag dul thart le crochaire chéad slamaire scairt sé leis, Á, maise, a ghaiscígh, a dúirt sé, is náir liom nár scaoil tú saor mé, tusa a bhfuil clú ort ar fud na tíre mar gheall ar do chrógacht agus do chineáltas. Mo náire thú nár scaoil tú saor an crochaire. D'impigh an cailín ar an ghaiscíoch gan é a scaoileadh, ach tháinig an gaiscíoch anuas den chapall. Thoisigh sé ar an chrochaire a scaoileadh, ach nuair a scaoil sé é, bhí sé féin i bhfostú sa chrann agus an crochaire anois saor. Tháinig an crochaire os a choinne amach agus chuir sé é féin i gcosúlacht ghaiscíoch na beilte uaine, agus ní aithneodh duine ar bith nach é a bhí ann, an crochaire ceilte i mbréagriocht. Bhain an crochaire an chúirt amach, bhí sé ceilte i gcruth an ghaiscígh. Rinn sé mar a dhéanfadh an gaiscíoch, bhuail sé cloigeann na caillí faoi dhoras na cúirte. D'éalaigh an cailín go rúnda, sciúrd sí trasna an urláir agus chuir sí í féin i bhfolach. Sin an margadh déanta, sin é d'iníon agam, arsa an crochaire ceilte leis an rí. Chuir an rí cuireadh amach ar an mhéid daoine uaisle a bhí san áit, á fhógairt go raibh an gaiscíoch mar dhea agus an banphrionsa le pósadh i gceann dhá lá. Ní hé seo mo ghaiscíoch ach coimhthíoch. arsa an banphrionsa de bheoghuth. Chuala an crochaire ceilte ráiteas an bhanphrionsa. Rinne sé préachán de féin go sciobtha agus thug sé leis abhaile í go dtí a chúirt féin. Bhain imeacht an Bhanphrionsa sonc chomh mór sin as an Rí gur rith sé ar fud fad na cúirte ag caoineadh agus ag béicigh. Tháinig sé ar an chailín calma i bhfolach sa chistin. D'fhiafraigh sé di cérbh í agus d'inis sí an scéal dó faoin chrochaire a bhí ina rógaire ag cleasaíocht leis an ngaiscíoch. Scaoileadh saor an crochaire ach tá an gaiscíoch gafa, arsa an Rí. An bhfuil aon rud faoin spéir is féidir a dhéanamh? Tá, a dúirt sí, fuil rí a dhoirteadh. Á, más mar sin é, arsa an rí, gheobha sé an méid fola atá in mo chroíse. Amach chuig an stábla leo gur chuir diallait ar an chapall dílis a bhí ag an Ghaiscíoch an turas deiridh mífhortúnach sin. Scuab siad leo beirt ar dhroim an chapaill agus threoraigh an capall go príosún chrann an Ghaiscígh iad. Bhí Beilt Uaithne i ndeireadh na péice. Thug an cailín cleite léi agus ghearr an rí a mhéar. Shil an fhuil gur deargadh an cleite. Thug an cailín sonc don ghaiscíoch leis an chleite dearg. Scaoileadh saor é. Bhí an gaiscíoch ar deargbhuile. Ní íosfaidh mise an dara béile ar aon bhord, ná ní chodlóidh mé an dara hoíche ar aon leaba go bhfaighidh mé an rógaire sin. Ghluais an gaiscíoch leis tríd an choill gur tháinig an oíche air. Bhailigh sé beart brosna agus rinne sé tine. Bhí ocras air agus mharaigh sé éan. Chuir sé bior tríd agus bhí sé á róstadh nuair a tháinig seabhac a fhad leis. Bheannaigh an seabhac dó. Go maire tú slán. Suigh síos agus ith do dhóthain. Shuigh an seabhac síos. D'ith siad a leordhóthan den éan agus dúirt an Gaiscíoch leis an méid a bhí fágtha a thabhairt leis. Go raibh maith agat, arsa an seabhac. Nach tú atá fial. Má tá mo chuidiúsa a dhíth ort, glaoigh ar Sheabhac na hAille Uaithne agus beidh mé leat láithreach. D'imigh an seabhac leis ansin. Chodail an Gaiscíoch i gcrann go maidin. Le héirí na gréine, thaistil sé leis tríd an choill gur tháinig an oíche air. Chruinnigh sé beart brosna agus las tine. Mharaigh sé dhá éan, chuir sé bior tríothu agus bhí sé á róstadh nuair a tháinig madadh uisce a fhad leis. Bheannaigh an madadh uisce dó. Go maire tú slán, suigh síos agus ith do sháith, arsa an gaiscíoch. D'ith siad an dá éan agus thug an madadh uisce leis an méid a bhí fágtha. Má bhíonn mo chuidiúsa uait, scairt ar mhadadh uisce an phoill ghoirm agus beidh mé le do thaobh, arsa an madadh uisce. D'fhág sé slán agus thit codladh na hoíche ar an nGaiscíoch. Thaistil an Gaiscíoch leis le breacadh an lae. Tháinig sé amach as an choill ar bhruach na farraige. Ní raibh bealach ar bith le leanúint ach uisce le trasnú. Ní thig liom an fharraige a thrasnú, arsa Beilt Uaithne go tromchroíoch, agus fiú dá dtiocfadh, cá bhfuil mo bhanphrionsa? Chuimhnigh sé ar an mhadadh uisce agus an cuidiú a gheall sé dó. Ghlaoigh sé air agus ní raibh an focal as a bhéal nuair a bhí an madadh uisce lena thaobh. Cad a dhéanfas mé? arsa an Gaiscíoch leis an mhadadh uisce. Tá's agamsa, arsa an madadh uisce. Amharc an t-oileán sin amuigh leis an chaisleán air. Tá do bhean istigh sa chaisleán sin. Léim ar mo dhroim agus tabharfaidh mise amach thú. B'fhíor dó. Thug sé amach é agus níor fliuchadh a chuid cos fiú. Éist go géar, a chomhairligh an madadh uisce dó. Ní féidir an Crochaire a mharú gan eolas cá háit a bhfuil a anam. Tá sé mall. Ná gabh isteach ansin anocht. Feicfidh tú an Crochaire ag teacht ar ais ina phréachán mór agus rachaidh sé isteach sa chúirt tríd an simléar. Imeoidh sé amárach ar an dóigh chéanna. Ná déan dearmad, faigh amach cá bhfuil a anam. D'imigh an Crochaire ina phréachán arís ar maidin agus ansin chuaigh an Gaiscíoch isteach sa chaisleán. Chonaic sé an banphrionsa bocht croíbhriste. Nuair a chonaic an banphrionsa é chuir sí fáilte is fiche roimhe. D'inis an gaiscíoch di faoin chomhairle a thug an madadh uisce dó. Caithfidh tú a fháil amach uaidh cá háit a bhfuil a anam, a dúirt sé léi. D'imigh an gaiscíoch amach ansin agus roimh i bhfad chonaic sé an préachán mór ag teacht agus ag dul síos trí shimléar na cúirte. Ag teacht isteach don Chrochaire, bhí an Banphrionsa ina suí ag sileadh na ndeor. Chuir sé ceist go giorraisc uirthi cad a bhí cearr. Tá mé ag caoineadh anseo ó mhaidin le huaigneas. Dá mbeadh d'anam agam, dhéanfadh sé an-chuideachta dom, ar sí. An bhfeiceann tú an crann sin thall? arsa an Crochaire. Feicim, a dúirt an Banphrionsa. Tá lacha istigh sa chrann sin agus tá uibh i mbolg na lachan agus tá m'anam istigh san uibh. Ní féidir ach le duine amháin an crann a leagan, gaiscíoch na beilte uaithne, arsa an Crochaire agus é ag scigmhagadh. Ach tá an gaiscíoch ceangailte den chrann sa Domhan Thiar. Mar sin, ní féidir leis an tua dhraíochta a fháil faoi cholbha mo leapa, an tua sin a leagfas an crann. Má tharlaíonn sin, ligfidh an crann béic as, a chluinfeas mise. Léimfidh an lacha amach as an chrann. Ní féidir ach le hainmhí amháin an lacha sin a cheapadh, seabhac na haille uaithne. Má tharlaíonn sin, scaoilfidh an lacha an uibh uaithi síos go tóin na locha sin thíos. Ní féidir ach le hainmhí amháin an uibh sin a aimsiú, madadh uisce an phoill ghoirm. Sin déanta, caithfear mise a bhualadh faoi mo sciathán chlé. Sin rud nach dtarlóidh choíche. Sin as an cheist is cinnte, ar sé i nguth grágach garbh agus sciurd sé leis ag gáirí. Le himeacht an Chrochaire ar maidin, tháinig an gaiscíoch isteach agus d'inis an banphrionsa an scéal dó faoin áit ina raibh anam an Chrochaire. D'imigh an gaiscíoch láithreach, fuair sé spád, thochail sé faoi cholbha na leapa, d'aimsigh sé an tua, rug sé ar an tua agus amach leis. Bhuail sé ar an chrann agus scoilt sé é. Vac, vac, a scread an lacha agus ar shiúl léi san aer, ghlaoigh an Gaiscíoch ar sheabhac na haille uaithne. Tháinig sé i bhfaiteadh na súl agus greim aige ar chúl na lachan. Scaoil an lacha uibh uaithi síos isteach sa loch. Ghlaoigh an Gaiscíoch ar an mhadadh uisce. Tháinig sé agus an uibh ina bhéal aige. Chuala an crochaire béic an chrainn agus vac vac na lachan agus tháinig sé ag cur splancanna agus tintrí uaidh. Anois, buille deireanach leis. Aimsigh faoin sciathán clé é, arsa an banphrionsa. Theilg an gaiscíoch an uibh leis. Bhuail sé an crochaire suarach faoin sciathán clé. Thit sé ina chnapán. Láithreach bonn, d'imigh an draíocht don mhadadh uisce agus don tseabhac. Briseadh faoi dheireadh na geasa. Ba dheartháir agus deirfiúr d'iníon an rí iad, an bheirt a bhí caillte gan tásc ná tuairisc le fiche bliain. Bhuaileadar síos go bruach na farraige agus bhí long ceangailte ansin ag an chrochaire. Bhí bairnigh agus mionnáin ag fás ar an loing mar nár tugadh amach le blianta í. Scaoil an gaiscíoch a cuid cáblaí agus léim an triúr eile isteach. Bhuail an gaiscíoch cic uirthi agus leis an chic chuir sé seacht léig i bhfarraige í. Bhí lupadáin, lapadáin, míolta, rónta agus scadáin na farraige ag teacht ar bois agus ar bais agus ar bharr chuaille na loinge ag déanamh ceoil. Níor fhág an gaiscíoch cábla gan síneadh, téad gan tarraingt, táirne gan folmhú. ná farraige gan rámhaíocht gur tháinig siad isteach go cuan an rí. B'in í an áit a raibh an fháilte rompu ag an rí. Pósadh gaiscíoch na beilte uaithne agus an banphrionsa. Chuir an rí cuireadh amach ar an mhéid daoine uaisle a bhí ann agus ar an mhéid bocht agus nocht a bhí ann. Bhí bainis naoi lá agus naoi n-oíche acu. Mhair siad uile go sona sásta as sin amach.